ọ na-abụ ọ bịa obi agbawa onye ọbụla ma nwoke ma nwaanyị na-atụ ya ụjọ ọtụtụ ndị kpọrọ ya onye iro mmadụ maka na ọ maghị onye ukwu nke o jikwa na ọ ma onye nta ndụ dị ụtọ mana ọ bịa mwute na arịrị akarịa ya bụ otu ihe mmadụ amabeghị otu a ga-esi kwụsị maka na ọ gbara ụwa niile gharị ya bụ ọnwụ ọ naghị akụ aka were abịa onye ọbụla ji ya ụgwọ ma onye ukwu ma onye nta ọgaranya anaghị akwụli ya ụgwọ ọ naghịkwa na-emere ogbenye ebere maka na ọ nweghị ego ụkọchukwu dibịa afa ma dibịa oyibo anaghị agbanarị ya bụ ihe a na-akpọ na-egbu ọtụtụ ndị kwenyere na a na-aghọrịta nwa ọnwụ ị ga-aghọrịgide ya bụ omekome ruo mgbe ole nke bụ eziokwu bụ na anyị niile ga-anwụ anwụ mana ihe kachasị mkpa bụ anyị nwụọ gịnị ka a ga-eji cheta anyị ebe anyị mara na anyị agaghị agbanarị ya bụ ihe omimi bụ ọnwụ gịnị kpatara na anyị agaghị ebi ndụ anyị dịka ndị nwere ebe ọzọ anyị ga-aga maka na nke bụ eziokwu bụ ọ bụrụ na gị bụ ọgaranya agaghị azụtali ndụ ebebe ị hụlanụ na o nweghị ihe i ji wee karịa nya bụ ogbenye gị onye na-asị mmadụ ibe gị ị makwa onye m bụ mara na o nweghị onye ị bụ karịa nnukwu akpati aja dị n'ime ya e tinyere ndụ chetakwa na onye ọbụla na-eti aka n'obi ma na-aba mba na-agwa ndị mmụọ ebe ndụ ya dị ndụ ahụ abụghị nke gị ma marakwa na a gaghị edere gị akwụkwọ tupu a nara gị ya gị bụ ogbu mmadụ na-akwadokwa maka ihe riri nri na-abịakwa n'ịrachakwa n'ofe ebe anyị niile ga-anwụ anwụ gịnị kpatara na anyị agaghị ebi ndụ anyị dịka ndị nwere obere oge n'elu ụwa ka ị na-agagharị ugbu a ị ka dị ndụ bikwanụ ndụ gị dịka mmadụ nkịtị ị bụ menyere mmadụ ibe gị bie ezi ndụ ma echekwana ka ị na-apụ na-abata na ị karịala onye ga-anwụ anwụ burukwa n'obi na ihe omimi a bụ ọnwụ bụ akpị na-agba ma onye ezi chi ma onye ajọ chi adịghị eji ndụ n'aka ndị be anyị igbo sịrị na ukwu anaghị eji onye nọ n'ụlọ ya eche mmadụ ma echefula na mmadụ anaghị anọ n'ụlọ ya anọta mkpumkpu azụ ya mere cheta ka ị were mmiri na ncha na-akwọsi aka gị ike kwa mgbe nọrọ be gị ma gbaara ọgbakọ ọbụla niile na-enweghị isi ọsọ kpuchikwa imi gị na ọnụ gị ma ọ bụrụ na ị ga-apụ apụ ma mekwa ihe ndị ọzọ niile dị iche iche ndị ahụike doro anya gwara anyị iji were megide ma mebikwaa nya bụ ọrịa nje covid ọ dị mma onye ọma gere ntị n'ụbọchị taa bụ satọde abalị nke mbụ nke ọnwa ọgọst bụzikwa ahịa afọ n'ala igbo anyị sịrị ka ọ baara gị bụ nwoke ma baara gị bụ nwaanyị onye ị nụrụ olu ya bụ maazị ndụdị na-asị unu ka e mesịanụ maka ba ahụ ka i sonyere anyị n'izu ụka ọzọ anwụchule